Haigh daoibh go léir, mise Joanne. Is as Baile Átha Cliath mé ó dhúchas ach táim i mo chónaí anois i Léim an Bhradáin em le haghaidh dhá bhliain is dhá bhliain déag anois, yeah. Tá triúr páistí agam agus freastalaíonn siadsan ar Scoil Uí Dhálaigh ansin. Tá muid ar an bhfód ó fiche fiche dó ansin agus Mar sibhse, tá muid just ag iarraidh spás a dhéanamh don Ghaeilge, don phobal, chun an Ghaeilge a úsáid. Is dócha, cé go bhfuil, níl agam ach cúig nóiméad anseo, just, tá mé chun just cúpla pointí a thaispeáint daoibh. I mbliana, tá muid tar éis ceangal láidir a dhéanamh leis an leabharlann agus tá muid ag úsáid an spás ansin sa leabharlann go hiondúil anois agus cé go bhfuil, I suppose, an rud atá aitheanta agam go bhfuil, maidir leis an leabharlann dúinn ar aon nós, tá an spás chomh compordach sin, tá na páistí an-chompordach, tá an, tá sé mar nós acu dul ann go rialta ar aon nós agus tá, is cosúil leis na himeachtaí, is cosúil go bhfuil na himeachtaí atá curtha ar fáil againn sa leabharlann, tá i bhfad níos mó tóir orthu agus tá i bhfad níos mó daoine ag teacht chun freastal orthu toisc go bhfuil siad sa leabharlann so tá siad níos rathúla actually i mbliana. so, an féidir leat dul ar aghaidh ansin, go raibh maith agat. Mar shampla, bhí Daidí na Nollag, ócáid Daidí na Nollag againn ansin an Nollaig seo caite agus an an ócáid ba draíochtmhaire a raibh mé riamh ceangailte le i mo shaol ar fad, bhí sé just álainn. Is dócha gur gnáthrud é maidir le, you know, rocáil suas agus agus cuairt a thabhairt ar Dhaidí Dhaidí na Nollag ach em just an an draíocht a bhí ann le féachaint agus an iontas in aghaidh na na páistí agus chuireamar píosaí beaga like cluiche ar ar fáil freisin thar timpeall ar boardanna a bhí leagtha amach ag an an foireann ansin em agus bhí sé iontach rathúil now Ba bheag nár thit an tóin as an rud freisin mar bhí saghas ionadaí Dhaidí na Nollag againn sa deireadh mar an Daidí na Nollag, an chéad Daidí na Nollag a bhí againn, ní raibh sé ábalta é a dhéanamh ar an Aoine agus bhí sé le tarlú ar an Máirt agus bhí sé like oh my God, scriosfar an Nollaig you know do pháistí go you know Léim an Bhradáin ach tháinig gach rud le chéile sa deireadh agus bhí gach rud iontach agus fiú Daidí na Nollag ansin bhí seisean chomh ar bís, bhí sé beagnach actually cé go raibh an méid sin draíochta ann, bhí sé, bhí sé freisin saghas mothúchánach ag an deireadh like, you know, an-mhothúchánach bheith páirteach i rud mar sin. Em, agus just míle buíochas don leabharlann freisin, tá siad chomh fáilteach, tá siad chomh ceanúil, tá siad so cairdiúil, tá siad chomh spreagtha chun cabhrú linne, chun an spás a chur, caithfidh siad an spás a chur ar fáil ar aon nós but no tá just tá siad chomh, chomh, just. iontach maidir leis an saghas meoin atá acu ó thaobh an Gaeilge de agus ó thaobh bheith cabhrach agus bheith cairdiúil you know. Píosa beag eile, rud beag eile, seo rud a dhearnamar ansin i gcomhair Seachtain na Gaeilge, bhí Bingo againn le na páistí ansin agus le na tuistí agus an rud a bhí iontach leis an rud seo ná bhí, ní fheiceann tú iad ach tá siad taobh thiar ansin sa chúlra but bhí, Bhí cúpla déagóirí againn ó em. Coláiste Chois Life i Leamhcán actually, an meánscoil em. an Gaelcholáiste ansin agus arís bhí siadsan iontach, bhí siad ar bís cabhrú ach leathbhealach tríd bhí siad chomh maith ag, ag just bheith díograiseach ag dul thar timpeall agus ag labhairt leis na páistí go rabhamar ábalta seasamh siar agus just an stáitse a thabhairt dóibh agus ní raibh sé sin pleanáilte em. So bhí sé sin mar, mar buaicphointe don oíche. you know, agus bhí sé sin go hálainn. Fuaireamar an-chuid merch ar Temu freisin, an bhfeiceann tú na hataí ansin? So, na laethanta seo tá sé i bhfad níos éasca é sin a dhéanamh, leis you know na logos agus mar sin a dhéanamh. So bhí siad, bhí, bhí oíche álainn againn ansin i rith Seachtain na Gaeilge freisin. An féidir leat dul ar aghaidh, Fia, ansin? yeah bhí mé ag Fís Anois or bhí neart againn ag Fís Anois, tuigim go raibh sibhse ach bhí sé iontach mar lá an comhdháil sin bhíomar ag an comhdháil sin em san ionad comhdhála em i lár Bhaile Átha Cliath agus ní raibh sé seo ar eolas againn go raibh maoiniú agus deontas ar fáil ón Oireachtas mar shampla em like ceardlanna amhránaíochta nó ceardlanna rince a chur ar siúl so sin an áit ina bhfuileamar ag féachaint i dtreo b'fhéidir don samhradh, ba bhreá linn é sin a chur ar fáil. Now, now tuigim freisin go raibh tusa Marian freisin á rá sin freisin, ar sin ar eolas agam ach is dócha sin fáth go bhfuilim anseo chun eolas mar sin a fháil amach. But ba bhreá linn é sin, ag, you know, ag smaoineamh ar aghaidh agus ag féachaint ar aghaidh, breathnú ar aghaidh anois i 2026, 27, saghas, b'fhéidir, em, ranganna a chur ar siúl don amhránaíocht nó don, don, don rince sean-nóis, don rince Gaelach agus mar sin, bheadh sé sin iontach. Agus rud le críochnú le. Tá sé seo aitheanta againn go léir, ceapaim, agus bhí sé iontach, chuir Fia rud éigin suas píosa beag tamaillín ó shin maidir le conas freastal ar dhéagóirí agus spás a thabhairt do dhéagóirí, mar cinnte tá bearna ansin maidir linne i nGaeilge an Bhradáin agus like conas daoine óga a mhealladh chun cabhair a thabhairt rudaí a reáchtáil ar son déagóirí like. Ár gcoiste, dar ndóigh, is daoine fásta muid, is tuismitheoirí muid. Tá muid ag freastal cinnte ar pháistí, ar daoine fásta, ar tuismitheoirí, ach tá bearna ansin. So, má tá aon taithí agaibhse, nó aon chomhairle agaibhse maidir le conas é sin a dhéanamh, agus bhí sé iontach ag an tús ag féachaint cad atá déanta ag Fia ansin le Cill Dara le Gaeilge, Just bhí smaoineamh againn, b'fhéidir, an fiú dul chuig ollscoileanna, b'fhéidir, mar páirt de saghas tionscnamh pobail, d'you know, go mbeadh na mic léinn, b'fhéidir, páirteach sa cheantar, you know, Maigh Nuad agus i gCill Dara san iomlán, I don't know, but anyway, sin just ábhar machnaimh a bhí mé a chur amach ansin. OK, míle buíochas as bhur gcuid éisteachta, guys.